igbo ndị ọma nwe mmadụ ya gaziere unu ya dịrị unu na mma ihe ọma mere onye ya mee gịnị ya mekwara ibe ya ha nwụchakwa na ihe mmemme ụbọchị nke tata na igbo ekunie onyonyo ebe anyị na-ewepụta ihe gbasara igbo na-agba mbọ igbo na ihe dị igbo niile n'ime ọ bụ Odoziakụ Chinyere Nneka Ogbonna nke unu niile anọwa buru oche ya gịnị wee nọ n'ụbọchị nke tata ana m asịkwa ekene ekenere m ndị niile na-eso anyị na akara nweta anyị dị iche iche ma na YouTube ma na Facebook na ndị na-akpọ n'ekwentị na ndị na-abịa na WhatsApp n'ụzọ dị iche iche ndị na-ezite ozi ha ndị na-asị na ihe anyị na-eme na-amasị ha ana m asị udo dịrị unu biko na-akpọsakwa na ozi a na-akọwata ndị ọzọ ihe gbasara gịnị Igbo ekunie ihe m chọrọ ileba anya mgbe awa a bụ nsọpụrụ kedu ihe bụ nsọpụrụ nsọpụrụ bụ nkwanye ugwu pụrụ iche nwata na-enye gịnị okenye ụfọdụ ga-asị Odoziakụ na ọ zị sọ naanị nwata na-enye gịnị okenye nsọpụrụ mba nsọpụrụ bụ nkwanye ugwu pụrụ iche okenye na-enye nwata nwata na-enye gịnị okenye onye ọbụla na-enye gịnị ibe ya kedu ihe eji enwe nsọpụrụ igbo na-atụ ilu dị iche iche si nwata sọpụrụ okenye okenye mee gịnị ya eruo ya aka nsọpụrụ bụ akara eji enweta ihe nrite pụrụ iche iche site n'akwụkwọ nsọ nsọpụrụ nọ na ebe ahụ inwe nsọpụrụ gịnị ige ihe e kwuru nwee nsọpụrụ gị enweta akara nrite ndị Igbo ejighị nsọpụrụ egwu egwuregwu okenye na-asọpụrụ nwata nwata na-asọpụrụ okenye enwere ugwu ọbụla ruru nwata okenye na-enyekwa ya ugwu ọbụla ruru okenye nwata ga-enye ya okenye agaghị ekwu sị maka na onye a bụ nwata ka m rie nsọpụrụ ya ọ dịghị mma otu ahụ maka na ụfọdụ ndị na-eche na ọ naanị onye nta na-asọpụrụ onye ukwu mba ma ị nwere ego ma ị dara ogbenye nsọpụrụ dị gịnị dị adị ya anyị na-ekwupụta n'akara igbo ekunie sị ka onye ọbụla gbaa mbọ na-enye nsọpụrụ otu o kwesịrị ebe ọbụla ị nọ sọpụrụ ndị ọbụla nọ ya nọ sọpụrụ onye ukwu sọpụrụ onye nta a ga na-eme ịkọwaka ụta sị maka onye m bụ ọ bụrụ kedu ihe anyị bụrụ sọ nsọpụrụ ihe ga-eme ka anyị nweta akara ugo ebe ọbụla anyị nọ ọ ga-enye anyị ezi aha mee ka ezinụlọ anyị gaa n'ihu ana m asị nsọpụrụ bụ gịnị nkwanye ugwu pụrụ iche ileta anya na imezi ezi omume ebe mmadụ nọ ka a ghara iri nsọpụrụ mmadụ ma na ekele ma na mmeso omume ma na agwa ka e wee nsọpụrụ gịnị na-eme ya maka na ị sọpụrụ mmadụ ọ ga-emekwa gịnị nsọpụrụ a ga-agbakwa okirikiri rukwe gịnị ebe ị nọ mana ọ bụrụ na ị hụrụ onye i kwesịrị ịsọpụrụ i kweha asọpụrụ ya mgbe ndị ga-asọpụrụ gị ga-erukwe ha agakwaha asọpụrụ gị i wee na-eti sị ndị a sọpụrụ gị mana gị onwe gị ị sọpụrụ ndị i kwesịrị ịsọpụrụ ya ka m ji na-ekwu sị biko ka anyị lee na anya leba anya onye ọbụla kụziere ụmụ ya ezinụlọ dị iche iche ka nkwanye ugwu na nsọpụrụ dịwara onye ọbụla o kwesịrị ịdịrị onye erila nsọpụrụ ibe ya onye erila ekele ibe ya nsọpụrụ a ga-emekwa gị i nwee obi mgbaghara nsọpụrụ a ga-eme gị ị wụrụ ofu nwee ịhụnanya ebe mmadụ ibe gị nọ ka anyị gbanụ mbọ gịnị na-enwe nsọpụrụ ka ihe wee gịnị dịrị anyị na mma ana m asị anyị laa taa ka anyị tụleenụ n'ime anyị enwere m nsọpụrụ abụ m onye mpako kee ka m si eme omume ma m pụọ kedu ka m si edowe onwe m kedu ka m si akwado onwe m ka anyị gbalịa leruo onwe anyị anya e nwee ebe anyị na-anaghị emeta ya anyị agbanwee nwee ike mee ya otu ọ dị mma ka o wee gaziere anyị udo dịrị unu bikonu na-asọpụrụnụ onwe unu mmadụ sọpụrụ onwe ya ọ sọpụrụ aka nni sọpụrụ aka ekpe sọpụrụ onye ukwu sọpụrụ aka onye nta m na-asị biko ka anyị gbanụ mbọ gịnị na-enwe nsọpụrụ ya gaziere unu